ee igbo bụ igbo ekene m ụnụ nke onye chiri ya zelu Em, ọ- ma ọ nọ n'ụnọ ma ọ nọ n'ama ụbọsị tata maara anyị niile mma tata o nwere ajụjụ m chọkwara m ka m jụọ a sịrị uche onye adịghị ya njọ kedu mgbe anyị ga-eji wee mata ma ọ bụ kwete ma ọ bụ ghọtakwuo ọfụma oge anyị nọ ugbu a ife bụ ọrụ ndị igwe n'obodo anyị kedu mgbe anyị ga-eji wee mata ife bụ oke na ọrụ the traditional institutions na our communities mgbe niile e zuo ohi anyị akpọba gọvanọ ama m na gọvanọ bụ onye na-acontrol police but ọ na i chelọ sị na ọ bụrụ na igwe tinye aka obodo ọbụna nọ n'ana Igbo ichekwa ya ọfụma first ga-abịanwu n'aka ndị igwe karịa aka gọvanọ maka na ma ọfịa ma ụzọ dị n'obodo i zite police onye Kaduna onye Cross River onye Kano onye Borno o yi uniform bịa sị na ọ na-eche obodo kedu ụzọ ọ ma kedu ọfịa ọ ma mana igwe na the local authorities ma every nook and crannies of that community more than any police army ife mee ị ga-anọ e nwee ife ha ka nnukwu accident n'obodo gburu ọtụtụ ndị mmadụ igwe obodo ama ntụnye ọnụ ndị ọchịchị ama ntụnye ọnụ ụmụ ndị ndị obodo apụtasịa na-eti ụfọdụ etinyezie aka were mere content Eh? igwe agbachi nkịtị ndị ọchịchị obodo agbata kedu ife ọgwụ mkpụtụ mkpụrụ ụnụ anọ nkịtị a na-ekwu ndị ga-atụ na Anambra ma obodo a ga-atụ ma ntụ na Anambra igwe obodo unu o kwuru gịnị ndị na-achị obodo unu o kwuru gịnị esi na alụghị ilo n'obodo na alụghị ilo n'obodo unu ọkwa eziokwu na alụghị ilo n'obodo unu i kwuo na ka ị ga-ekwu igwe obodo unu okwupụtara ya ka m gwa gị eziokwu tupu ana igbo adị mma tupu ana igbo a sị na ana igbo adị mma ma nchekwa o ma ọganihu o ma everything every traditional institution nọ n'obodo ọbụna kwesịrị itinye aka na-ekwupụta okwu anyị agafego stone age igwe ahụ igwe na obodo ama nwe ama nwe page ha ama nwe website ha ama nwe anything ha si na-ekwupụta ọnụ fa anyị agafego ya oge oge elugo oge obodo ọbụna bụ obodo kwesịrị inwe ebe fa si a communicate to their people whether na fa nọ n'ụnọ ma fa nọ n'ama social media adịgo how long ka ọ ga-ewe ndị igwe anyị i create both social media pages website wee na-akọmuniketi na-asị na-ekwu nkwụrụ anyị n'ife a na-eme n'obodo anyị nwa wee nyere ndị ndị ọzọ aka ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama itinyebe ọnụ na-asị yes igwe na anyị kwenyere gị ebe ị kwụ ka anyị kwụ mana fa ncha akpara akpa every month a kwụọ fa ụgwọ ọnwa maka ha na-eji ajịgo nara satifiketi kwuchizie ọnụ ọrụ mụ na gị nwa abụzi ịpụta na-agba gọọmenti mgba ị ga-agbanwe gọọmenti mgba as an individual kedu mgbe anyị ga-eji pressure these local institutions ka ha mebe ife dịlụ fa alụ akarịa n'obodo igbu mmadụ akarịa n'obodo nghọtafia akarịa kedu mgbe ndị igwe anyị eji tụba ọnụ- tiibe ọnụ n'okwu anyị amara ebe ya abụ anyị gaa ya anụ ihe ha kwuru mara ụdị nkwụrụ fa mara ndị anyị na fa kwụ na ndị anyị na fa na-akwụrọ maka na kwa mgbe kwa mgbe kwa mgbe kwa mgbe ị nwere ike na-aba mba n'obodo gị na a da emeta obodo gị ọfụma igwe gị o kwuru gịnị ndị kabinet igwe igwe gị o kwuu gịnị fa ncha akpa onye nara gọọmenti satifiketi nara ya ụgwọ ọnwa nara ya moto ọkpa gbachizie gị nkịtị gọọmenti na-eyi gị egwu ọ chọọkwa ịma so oge erugo oge anyị ga-abịakọnata ọnụ n'ala igbo ajụba ezigbo ajụjụ before ife agaba agaba n'ala igbo ndị igwe anyị ga-enwe iru nwee ebe fa kwụ ị wee mara na gị na igwe gị ọ kwụkwa ọnụ ị wee mara na ọkwa ife ị na-afụ ka nya nwa na-afụ then ọ bụzi na ọ bụrọzi ife ị na-afụ ka ọ na-afụ i tinyebezi ya ọnụ from there anyị need ka anyị bido from local to up and not from up to local it's not done a na-ebu ụzọ a na-ebido n'ụlọ dịrị mma wee pụọ n'ama so onye ọbụla bụ onye Igbo chọrọ ka anị Igbo dị mma na-eru anya na community gị na-eru anya na village gị na-eru anya n'obodo gị chịkọnata from there wee gbagotebe sọsọ nya bụ etu ọ ga-esi a ga-esi mee ya anị Igbo agbakọnata ọnụ anyị enwee otu olu wee na-ekwusi okwu ike ma e wepụ ya content ka anyị ka na-create o daalụkwanụ ụmụnne m ọ gwụkwa ka ọ ha m n'ọnụ nke onye chiri nya zere o nwere ntị nya nụrụ uche onye adịa njọ ya gaziere gị nwanne